Mali kɔnɔ an'a kɔkan aw minnu bɛ ka ORTM gale lajɛ nin waati in na, an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen k'aw ni ɲantuma nin y'aw ka bi kari don kibaru lase wagati selen ye. Kununko sibiri Burkina camancɛ fanga ɲɛmaa Paul Henri Sandaogo Damiba ale tun bɛ taama na an ka jamana kɔnɔ. Kɔrɔfɔ minnu tɛmɛna a n'an ka camancɛ fanga ɲɛmaa Colonel Assimi Goita cɛ, o bɛna lase aw ma. O kɔ,

I n'a fɔ aw b'a kalama cogo min na kununko sibiri burukina camancɛ fanga ɲɛma lieutenant colonel paul henri sandaogo damiba tun bɛ taama na an ka jamana kɔnɔ yan nɔ taama in tun bilalen don hukumu min kɔnɔ o ye baaraɲɔgɔnya ani teriya min bɛ mali ni burukina jamana ni ɲɔgɔn cɛ ismaila sise ale de tun bɛ don kibaru tɔgɔ la ka anw kunnafoni
selifana tile jansalen kɔ sanga bi saba la burkina fasokaw ka furancɛfanga ɲɛma o ka pankurun jiginna furancɛfanga ɲɛma yɛrɛ tɔgɔ ye ko henri paul damiba kabini a ye fanga ta janvier kalo tile mugan ani saba tɛmɛnen kɔ nin y'a siɲɛ gale ye ka bɔ jamana da fɛ nin taama ye teriya sira ni badenya ye ka na an ka jamana kɔnɔ waasa ka na hakilina baaraw boloda

an bɛ don min na i ko bi banbanciw ye gɛlɛya min ta k'a lase nin jamana fila in ma kɔrɔfɔw bɛna boli nin caman kan bɛn ni kelenya min bɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ bila ko tɛ waasa o tɔ ka se ka sinsin cogo min na jamana ɲɛmaa fila olu ye ɲɔgɔn ye kuluba ka kɔrɔfɔw ta an nana teriya sira taama de la mali la ka d'a kan mali ni burkina a bɛɛ ye kuntilenna kelen ye banbanciw ye gwɛlɛya min lase jamana fila in ma an nalen bɛ k'o de kumaɲɔgɔnya fo ka taa se baara wɛrɛw ma walisa jamana fila in ka lakana bɛ sinsin cogo min na ka misali fɛnɛ ta mali jamana bɛ k'a ka baaraw boloda sira min kan lakana sira kɔnɔ o de ye anw nakun jɔnjɔn yɛrɛ ye dantigɛlen ni hakililaw jiralen kɔ ɲɔgɔn na u sɔrɔla ka k'an bɛn da ɲɔgɔn ye k'aw ladɔnniya sini tɛnɛn a b'i kun da kɔrɔwarikaw fɛ yen nɔ cnt kɔnɔna na kulu min ka baaraw ɲɛsinlen don an ka togodaw yiriwali ma fo ka taa se sigidaw lakanani ani ji ni kuran koɲɛ ma o mɔgɔw tun bɛ taama na an ka sɛnɛkɛ yɔrɔ dɔw la u ka taama senfɛ u sera segu marayɔrɔ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ɲɔnɔkaw fɛ nɔ yen nɔ u ni yen sɛnɛkɛlaw masalala kosɛbɛ gɛlɛya minnu b'u kan ani walasa fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a koɲɛw bɛɛ lajɛlen na cogo min na u ka taama sen fɛ ortm tɔgɔ la agibu kulubali de tun bɛ u nɔfɛ a ye ɲininkali kɛ jaji ba la
paysanw sɛgɛnna nka engrais problème min bɛ yan min bɛ disu a sɔn na ça fait 12 500 gouvernement ye min accordé paysans ye à peu près 9 400 tonnes donc 9400 tonnes n'i y'a lajɛ office de niger hectare o hectare bɔrɔ fila fila donc n'o tɛ hectare bɔrɔ wɔɔrɔ de ye cikɛlaw kan ka bɔrɔ naani san subvention ye bɔrɔ fila fila ça fait o ye bɔrɔ wɔɔrɔ de ye bon ne hakili la eh, bi a gɛlɛya yɔrɔ min ye a daminɛna a ma kɛ marché dira minnu ma u tɛ se k'a kɛ u tɛ engrais dɔn n bɛ se k'a seereya dɔw bɛ yen hali engrais tɔgɔ u t'a dɔn magasin t'u bolo foyi t'u bolo hali ni commerçant don u ka baara tɛ donc marché dir'u ma u ma se k'a kɛ a nana ni gɛlɛya caman ye ala y'a kɛ ne min jɔlen filɛ ne ye chambre d'agriculture président de ye bon n nana yan n y'a sɔrɔ mankan caman bɛ yan an y'a tɔnsigi kɛ chambre office salle kɔnɔ an y'a ɲini o don cikɛlaw yɛrɛ murutira ko est-ce que jamana ɲɛmɔgɔw bɛ nin dɔn ne ko jamana ɲɛmɔgɔw t'a dɔn parce que n'i y'a lajɛ jamana ɲɛmɔgɔ u y'a min di ɲinan u ma deli k'a ɲɔgɔnna kɛ ka kɔrɔ 15 milliards tun bɛ di ɲinan 17 milliards di office dɔrɔn y'a min sɔrɔ a la 4 milliards 25 millions donc ni engrais gɛlɛya tɛ bɔrɔ wɔɔrɔ wɔɔrɔ subvention tun bɛ sɔrɔ nka a bɛnna bɔrɔ fila fila bɔrɔ fila n'i y'a lajɛ subvention waa seegin ani kɛmɛ duuru k'a dɔn o ye fɛnba de ye nka u ma sɔrɔ à temps o de y'a gɛlɛya kɛra ala y'a kɛ an y'a lettre sɛbɛn an y'a di jamana kuntigi ma semaine tɛmɛnen ministère nana a y'a ye an y'a réunion kɛ office la an y'a programme kɛ o don a y'a ɲininka ne bɛ se ka mun de kɛ ne ko na ka da 9500 tonnes ne y'a ordre di sisan sisan an b'a dili daminɛ nka a y'a yira a y'a sɔrɔ dɔ tun dira dɔw ma u y'a 3400 tonnes di 3 millions 400 3 millions 400 tonnes u y'a di a daminɛna juma tɛmɛnen n hakili la aw yɛrɛ y'a jama ye donc baara gɛlɛyara kosɛbɛ don o don an bɛ liste ta ni mɔgɔ hakɛ min fɛn kɛra an b'o libérer aw yɛrɛ y'a camion jɔlen ye bon bi engrais min bɛ yen 9000 conten- tonnes tɛ surtout 3400 tonnes Eh, contrat min dira fana peut-être a tɔ ye kalo fila de ye nka ne bɛ se ka layiru min d'aw ma Eh, cikɛla office u y'a yira peut-être yanni kalo nin kalo tile tan ni mɔgɔ ma urée sɔrɔ a bɛ na ni gɛlɛya ye nka ne bɛ se ka min fɔ yanni peut-être yanni tile duuru tile wɔɔrɔ fo n'a sɔrɔ wari t'i bolo ni wari b'i bolo caution b'i bolo n'i nana i b'a sɔrɔ wari n'i nana sugu prix la fana i b'a engrais sɔrɔ yan n'o tɛ engrais siya bɛɛ bɛ yan urée bɛ yan DAP 1846 bɛ yan 1626 bɛ yan Yara bɛ yan a bɛɛ bɛ yan vraiment ne kɔni bɛ min fɔ bi problème wɛrɛ t'a la an bɛnna a kan an bɛ libération daminɛ yanni le 5 i b'a sɔrɔ bɛɛ y'a ka engrais sɔrɔ parce que n bɛ se ka min fɔ bi a bɛ se ka vérifier engrais fɛn o fɛn min bɛ na a bɛ tɛmɛ douane de fɛ intention bɛ e la wa bi engrais min yɛrɛ b'a la ka na tonne ba mugan ni kɔ a b'a la ka a b'a la ka na tout de suite peut-être a bɛɛ bɛ destiner ni mɔgɔw mago bɛ engrais min na n'a sera Sikaso ni mɔgɔw mago b'a la yɔrɔ min a bɛ destiner ka taa. nka bi marché kɔni min dira an ma 3400 tonnes pour office du Niger n bɛ layiru kɔni d'u ma bɛɛ ka hakili sigi bɛɛ ka hakili sigi comme n y'a ordre di u ka bɛɛ servi a servi cogo la
kulu minnu sigilen don accord d'Alger bɛnkan sɛbɛn kɔnɔko kɔlɔsili kama o mɔgɔw y'u ka ɲɔgɔnyeba wɔɔrɔnan kɛnɛ sigi juma don ko a sen fɛ u kumana u sera ka baaraba minnu kɛ accord d'Alger bɛnkan sɛbɛn bilali sen kan ani bi cɛ ani u bɛna minnu boloda don nataw la aminata tarawele ale b'o kɔrɔfɔ tɔ bɛɛ lajɛlen walawala an ye mali ka bɛnkan sɛbɛn ni o ye accord d'alger ye ale kunkan lajɛba tako wɔɔrɔnan kɛnɛ sigira ni lajɛ in kɔrɔfɔw bɛna boli fɛn caman kan accord d'alger ka ladala lajɛ siɲɛ binaani ni duurunan min kɛra ba fila ni mugan ni kelen ɔktɔburukalo tile duuru la minnu sera ka lawaleya o la ani utikalo tile duuru tɛmɛnen lajɛ min kɛra bamakɔ yan o jaabiw dili ye guvɛrɛnɛman fɛ ani ka taa se hakilina wɛrɛw ma minnu bɛ kɛ sababu ye ka ni kura don mali ka bɛnkan sɛbɛn kɔnɔ kow lawaleyali la an ka jamanadenw farala ɲɔgɔn kan bi u ni eh, jamana diɲɛ seleke naani jamana minnu farala an kan san eh, ba fila ani tan ni duuru ka bɛnkan sɛbɛn kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ walasa eh, fitinɛ min tun bɛ balimaw ni ɲɔgɔn cɛ o ka se ka jɔ bon gɛlɛya caman yera a ko la nka bi an bɛ ala fo ka ala barika da ka sɔrɔ ka foli bila eh, bɛɛ lajɛlen ma ka da kan bɛɛ farala ɲɔgɔn kan bi ɲɔgɔnye la mali côté la mouvementw bɛɛ nana gouvernement yɛrɛ fɛnɛ ye wele bila mɔgɔ o mɔgɔ ma a bɛɛ nana communauté internationale fɛnɛ bɛɛ nana eh, jamana wɛrɛw ka minisiriw déplacera ka na walasa an ka se ka jateminɛ kɛ mun de sera ka kɛ waleya la min bɛ se ka fɔ ko o ye ɲɛtaga ye bɛn eh, sabatili sira kan an ka jamana kɔnɔ bɛnkan sɛbɛn in hukumu kɔnɔna na walima fɛn wɛrɛ hukumu kɔnɔna na o tɛmɛnen kɔ eh, an bɛ se k'a fɔ ko jateminɛ y'a jira k'a fɔ fɔlɔfɔlɔ la eh, ɲɔgɔnye min kɛra kalo tɛmɛnen in n'o bɛ wele ko réunion de niveau décisionnel rnd donc o ɲɔgɔnye in kɛra sababu ye ka na ni bɛn ani hakilina ɲuman ye eh, mali partiw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye gouvernement ni mouvementw ye bi danaya lakurayala u ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ cɛsirilen don wa bɛɛ sɔnnen don k'a fɔ ko jamana sɛgɛnna ten sa a mako bɛ bɛn na donc hali n'a y'a sɔrɔ fɛn dɔw kan hakilinaw tɛ kelen ye kosɛbɛ danaya bɛ lakuraya ni ɲɔgɔn cɛ walasa kumaɲɔgɔnya kɔnɔ an ka se ka fɛɛrɛw sɔrɔ a la ka taa ɲɛ a yirala k'a fɔ ko cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔw jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ Mali ka bɛnkan sɛbɛn in kɔnɔkow lawaleyali la
foli bilala mali eh, transition ɲɛmaaw la k'a sababu kɛ accord signera depuis 2015 nka a waleyali kɛra gɛlɛyaba ye transition kɔnɔna na baara caman kɛra minnu kɛra sababu ye ka danaya lakuraya maaw ni ɲɔgɔn cɛ bon gouvernement ye ŋaniya ɲuman yira a ye fɛɛrɛw tigɛ an bɛ se k'a fɔ eh, bi mouvements bɛ organe de transition kɔnɔna na u bɛ gouvernement kɔnɔ u bɛ CNT kɔnɔ bon o tɛmɛnen kɔ fana eh, a dayɛlɛla ka musow ta a la o fana kɛra transition ka baara ye o tɛmɛnen kɔ depuis 2015 eh, gouvernement ye proposition kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ min bɛ kɛ sababu ye maramafɛn tabagaw minnu tɛ sɔrɔdasi ye mouvements tɔgɔ la olu ka se ka bɔ eh, population ni ɲɔgɔn cɛ n'u ka maramafɛnw ye u ka don eh, baaradaw la minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka fitinɛ in dɔgɔya ani ka tiɲɛni barika dɔgɔya jamana kɔnɔ bon eh, n'o ye DDR ye Mali ka bɛnkan sɛbɛn kunkan lajɛba tako wɔɔrɔnan in laɲini minnu kɛra o kɔnɔ olu lawaleyali bɛna kɛ bɛnkan sɛbɛn ɲɛmɔgɔw kɛci ye don natɔw la walasa maliden bɛɛ ka wasa sɔrɔ mali ka bɛnkan sɛbɛnko la
ka ta ni sɛtanburu kalo in tile mugan ni kelen ka taa bila a tile mugan ni saba la mali alisilamɛw ka tɔnba haut conseil islamique mɔgɔw kɛlen don ka ɲɔgɔn lajɛba labɛn

n'a siɲɛ fɔlɔ ye an ka sous région kɔnɔ mali dɔrɔn tɛ sous région bɛɛ dɔnnibaa minnu bɛ yen diinɛ ɲɛmɔgɔ minnu b'a kɔnɔ bɛɛ ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka na kan kelen fɔ dɔnnibaa gwansanw tɛ k'a fɔ karisa ni karisa nana o tɛ haut conseil islamique du mali ɲɔgɔnna minnu b'a jamana kɔnɔ les faîtières minnu ye a jamana diinɛ kulubaw ye an y'olu de wele o ɲɛmɔgɔbaw de ka na parce que olu de bɛ se ka kuma n'u ka diinɛ mɔgɔw tɔgɔ ye olu de bɛ se k'u ka jamanaw engagé basigibaliya min b'an ka sous-région kɔnɔ diinɛ tɔgɔ la ɲɔgɔn faamuyabali minnu bɛ yen n'u bɛ ka bɔ tiɲɛni caman bɛ ka kɛ sous-région kɔnɔ an bɛɛ ka problème pratiquement an bɛɛ problème kelen kɔnɔna na bi anw diinɛ mɔgɔw ka rôle bɛ se ka kɛ jumɛn ye a la anw bɛ se ka mun fɔ ɲɔgɔn ye anw bɛ se ka baara jumɛn kɛ ka an ka base ye a dabɔkunba ye et puis yɔrɔ dɔ bɛ yen o fana nafa ka bon ko in na an b'a laɲini nin sigi kɔfɛ coordination des faîtières islamiques de la sous-région an b'a fɛ k'o bila en place k'a fɔ mɔgɔ bɛna fara ɲɔgɔn kan ka kuma ka yɛrɛkɛ dɔrɔn o tɛ an b'a ɲini il faut une coordination des faîtières islamiques de la sous-région ni problème bɛ Burkina Mali ka bɔ a kalama min bɛ Ghana bi an ka bɔ a kalama min bɛ Sénégal Burkina bɔ a kalama an b'a fɛ ka o coordination de la ka secrétaire permanent yɛrɛ k'a la on souhaite que o ka to Mali yɛrɛ bolo yan pour coordonner tout fɛn bɛɛ bɛ silamɛya concerner sous-région kɔnɔ basigi insécurité lafiya bɛ se ka na cogo minnu na an bɛ se ka rôle minnu jouer a la avec les gouvernements an ka se ka jɛ k'o baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ o b'a ko kɔnɔna na date ye le 21 o de y'a lancement ye an y'a kanu an ka jamana bɛna 22 septembre min kɛ ɲinɛ o bonya ni o makama kɔnɔna na k'a bila o cadre kɔnɔna na parce que diinɛmɔgɔ fana ka rôle ye min ye dans la diplomatie religieuse anw bɛ se ka seko min bɛ anw na an ka relation na ani an dafe jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ani an diinɛmɔgɔ dama ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ se ka mun kɛ walasa ka na ni bɛn ani basigi ye k'an ka autorités dɛmɛ an na o de y'a to an y'a bila 22 septembre fana hukumu kɔnɔna na mali alisilamɛ denmisɛnw ka tɔn ɲɛmaaba n'o ye mohamɛd maki ba ye nin tun ye ale ka kɔrɔfɔw ye a kumana bubakar kanute ka kuma bara la o tɛmɛlen kɔ jɛkulu apɛzi mɔgɔw tun ye kalan dɔ labɛn ka ɲɛsin npogotigiw ma a kalan ye tali kɛ makiyaji de kan n'o ye ka ɲɛdaw labɛn ni maa kofɔlen ninnu ka kalankuncɛ sɛbɛnw dir'u ma kununko sibiri asetu mariz koyita ale ka kunnafoni nalen ye apɛzi ye jɛkulu ye min ka baaraw ɲɛsinnen bɛ ka dɛmɛ lase musow ni denmisɛnw ma baarako nasira fɛ o hukumu kɔnɔ u ye kalan di muso bi naani ma kalo kelen kɔnɔ makiyaji kalanni kan o ladiyali sɛbɛnw dili baaraw kɛra an fɛ yan modibo keyita la bamakɔ ne ye formation kɛ apɛzi fɛ formation en maquillage alhamdulilayi rabilalamina nin kalo kelen kɔnɔna la an sera ka caman kɛ an sera k'an débrouiller yɛrɛ de a tɔ an yɛrɛ b'a dafa an ye kitiw sɔrɔ ni ala sɔnna a ma an bɛ baara kɛ an bɛ bɔ sokɔnɔ sigi la an bɛ dɔ ɲini an yɛrɛ ye nin kalo kelen kalan in min dilen filɛ nin ye makiyaji kan muso bi naani ma u bɔra bamakɔ ba kininyanfan ani bamakɔ ba numanyanfan de fɛ walasa k'u bɔ dɛnkɛrɛfɛ la u ka se ka se u yɛrɛ kɔrɔ don nataw la o min ye jamana ɲɛmɔgɔw haminanko ye u fɔrɔmɛra ka attestation d'u ma k'a yir'u la olu yɛrɛ la k'a fɔ u ye ko u ye ko sɛbɛ de kɛ u ye sɛbɛ de kɛ o attestation u ka se k'a yira bɛɛ la k'a fɔ anw ye formation kɛ kalo kelen i y'a ye an ye formation instantanée kɛ sisan sisan Ka improvisionner ka ee mɔgɔ 2 bila u ka maquillage kɛ 15 minutes kɔnɔ o de b'a jira k'a fɔ ko in tun tɛ tulonkɛ ye sɛbɛ de don o attestation b'a jira k'a fɔ sɛbɛ de don u bɛ se k'u présenter nin ye yɔrɔw la ka se ka baara kɛ. APS ni o y'u association ye olu ni an ka minisiriso bɛ ɲɔgɔn bolo u y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka se ka npogotinin maa bi naani ɲɔgɔnna ka dege k'u kalan makɛli tɛtu la n'o labɛnw ye an b'a dɔn k'a fɔ eh, jamana in kɔnɔ baarako ka gɛlɛn eh, ni ko jamana ka baara di mɔgɔ kelen bɛɛ ma o man nɔgɔn mais ni mɔgɔ yɛrɛ bɛ se ka eh, dɔ k'i yɛrɛ ye o de ka ɲi o de ɲɛtaa yɛrɛ b'o yɛrɛ la i ka se ka dɔ wuli ka jɔ dɔ kɛ i yɛrɛ ye ka baara dɔ kɛ donc i bɛ dɔ sɔrɔ i bɛ se k'i yɛrɛ musaka ta k'i ka du musaka ta k'i ka denmisɛnnin musaka ta APS jɛkulu sigira sen kan an fɛ yan mali kɔnɔ kabini san ba fila ani tan ni wolonfila san kɛnɛya ani buna adamadenya sabatili mɔgɔw ka koronavirisi laadala bataki kɔnɔna na u ko ka bɛn ni bi karidonya ye k'u ka sɛgɛsɛgɛli bolila maa kɛmɛ kɔnɔntɔn ni bi wolonfila ni saba de kan olu cɛla maa min yera k'a fɔ ko koronavirisi banakisɛ b'u la o ye maa bi naani ni wolonfila ye maa ladalen minnu tun b'u bolo koronavirisibagatɔw ko mɔgɔ mugan ni wolonwula kɛnɛyara olu la maa ma fatu ka bɛn ni bidonya ye nka hali bi kɛnɛya minisiriso mɔgɔw ko u b'a ɲini an kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ an ka saniya walew ani fɛɛrɛ wɛrɛ minnu fɔlen don an ye an ka olu kɛ an tagala ye walasa an bɛ se ka kisi cogo min na koronavirisi banakisɛ ma an filɛbagaw nin bɛ an ladon farikolo ɲɛnajɛ gun kana la famuru jurute ale sera an ka kɛnɛ kɔnɔ famuru jurute ni ɲantuma baasi foyi tɛ i yɛrɛ dun baasi foyi tɛ i kante nse i jurute ayiwa famuru jurute kunnafoniw daminɛ na an ka camancɛ fanga ɲɛmaa kolonɛli asimi goyita ale tɔgɔ la kupu min dalen don ko o baaraw bɛ sen na a tile naaninan daminɛna yɛrɛ bi karidon kosɛbɛ i y'a fɔ cogo min na a jɛkulu dolanciw olu don olu tile naaninan olu daminɛra eh, bi dolanci fila kun bɛ eh, stade mamadu eh, konate la fɛn mun ye kayi ale ni perezidansi olu ka jɛkulu kun bɛ ɲɔgɔn na o dolanciw daminɛra nɛgɛ ɲɛ tan ni wɔɔrɔ talan gosilen i k'a dɔn a dolanci kuncɛra sisan sisan a kuncɛra perezidansi ale ka sebaaya kan naani ani kelen ka taa perezidansi kanu na Dolanci filanan o daminɛra sisan o bɛ ka tali kɛ Segu ani Bamakɔ olu ni eh, ɲɔgɔn cɛ an b'a ye k'a fɔ n'i ye a jate minɛ sa eh, Kulikoro ale de bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la jɛkulu fɔlɔ kɔnɔna la ni o ye groupe A ye kuru wolonwula bɛ a bolo Bamakɔ ale ni gouvernement kuru duuru duuru b'olu bolo Segu kuru naani b'ale bolo Kayi ani présidence olu b'a kuncɛ présidence ka nin sebaaya b'a to sa ale fana bɛ bila eh, Kayi ɲɛ Kayi ale bɛ jɔyɔrɔ laban na an bɛ se k'a fɔ bɔko naani ale ye filanibi kelen ani binko saba sɔrɔ kuru kelen de bɛ ale bolo a bɛ yɔrɔ min na sa kayi ka ko kɔni ale o bɛ ɲini ka nɔgɔya ɲɛnajɛ u la dolanci filanan o bɛ ka tali kɛ sisan sisan segu ani bamakɔ o ni ɲɔgɔn cɛ tile naaninan ninnu dolanciw a bɛ taa sisan na fo ka taa se septembre kalo tile tan ani kelen ma a bɛ taa sen na ala ka kuncɛli don yira an na o tɛmɛlen kɔ n'ala ye sini ntɛnɛn yira an na ko basikɛti fana baaraw bɛ daminɛ kosɛbɛ i y'a fɔ cogo min na eh, sanfɛcelu an ka sanfɛcelu olu kɔni tako labanw olu bɛ ka u sɛnsɛn ka se eh, kɛnɛ kan sabula n'i y'a jateminɛ nin ye tako sabanan ye u ye jɛkulu dolanciw kɛ ka b'o la ka phase carré d'as kɛ sisan u sera yɔrɔ min ma sa a bɛ fɔ o de ma ko phase playoff phase playoff ni o bɛ jate eh, finaliw ye finaliw an b'a fɔ parce que eh, basikɛti la final ale tɛ dolanci kelen ye ale bɛ tali kɛ anw fɛ yan fo dolanci duuru o de kan musolakaw fan fɛ mun ni mun bɛ ɲɔgɔn na sa o de ye joliba ac ani as police olu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ dolanci duuru kɔnɔ cɛlakaw fan fɛ as mande ani stade malien de bamako olu fana bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ dolanci eh, duuru kɔnɔ k'a jira k'a fɔ ko a dolanciw bɛ daminɛ sini ntɛnɛn septembre kalo tile duuru fo ka taa se a kɔnɔntɔn a tile kɔnɔntɔn ma a dolanci duuru la sa jɛkulu fɔlɔ min bɛ sebaaya saba sɔrɔ i k'a dɔn o de bɛ kɛ ɲinan eh, ŋanaminɛmanaw ɲinanw ka eh, ŋana ye ni a bɛ wele u bɛ wele ko champion kosɛbɛ i y'a fɔ n y'a fɔ na cogo min na a dolanciw bɛ tali kɛ dolanci duuru de kan nin jɛkulu ninnu ni ɲɔgɔn cɛ joliba ac ani as police as mande ani stade malien de euh, bamako min mana jɔ euh, sebaya saba fɔlɔ sɔrɔ a bɛ se ka kɛ a bɛ taa fo dolanci duuru la a bɛ se ka kɛ a bɛ dan dolanci saba la sabula ni jɛkulu dɔ ye euh, sebaya saba sɔrɔ dɔrɔn a baara bɛ ban o y'o kɛlen ŋana ye nka n'u taara dɔ bɛ sebaya kelen sɔrɔ dɔ bɛ dɔ wɛrɛ sɔrɔ dɔ bɛ dɔ wɛrɛ sɔrɔ a bɛ taa fo dolanci duuru la ni bɛɛ ye fila fila sɔrɔ dolanci duurunan sa o de bɛ kɛ a laban ye ni min ye sabanan sɔrɔ o la o de bɛ kɛ ŋana ye musolakaw fan fɛ i n'a fɔ cɛlakaw fan fɛ ayiwa o tɛmɛlen kɔ kunungo mali ni sierra leone kun kɔ a dalen don ɲɔgɔn na ala ye sebaya di mali ma k'o b'u kalifiye ka taa chan finali kɛnɛ kan a la kosɛbɛ nin bɛna kɛ u ka tako duurunan o ye chan kɛnɛ kan a tako wolonwula kɔnɔ sabula chan yɛrɛ ni ale ye championnat d'afrique des nations ye ale bɛ tali kɛ eh, dolancila minnu bɛ ka dolanci so sabula n'i bɛ ka dolanci jamana wɛrɛ la i sen tɛ se ka ye eh, tulon na o de y'a to olu fana ka eh, can don n'a bɛ wele ko coupe d'afrique des nations Eh, nin y'a tako wolonwulanan o de bɛna kɛ san ba fila ni mugan ni saba alizerikaw fɛ yen mali sen bɛna ye kɛnɛ kan nin bɛna kɛ a siɲɛ duuru ye siɲɛ naani tɛmɛnen na an b'a ye k'a fɔ eh, mali kɔni ale sera eh, golobali laban kɛnɛ kan ni o ye eh, finali ye san ba fila ani tan ni wɔɔrɔ 2016 a buruna congo démocratique ɲɛkɔrɔ saba ani kanakolo u ka final filanan sa ni o kɛra kɔsa in na ta yɛrɛ sa san ba fila ani mugan o kɛra contre maroc n'o taara marokokaw yɛrɛ fɛ yen mali taara final la nka maroc ye sebaya sɔrɔ fila ani kanakolo kunu sa mali kɔni ale ye baara jigin eh, kosɛbɛ eh, stade 26 mars la sabula eh, u ka dolanci min tun bɛ ka tali kɛ sa walawalaliw tako labanw kan u ni sierra leone cɛ u taara sebaya sɔrɔ fila ani kelen monrovia ni o ye liberia faba kɔnɔna ye sierra leone kan ka sɔrɔ ka na baaraw kuncɛ kunu stade 26 mars la fila ani kanakolo o bɛ kɛ sababu ye mali ale sen bɛ ye ni kɛnɛ ninnu kan san ba fila ani mugan ni saba nata la ni ala sɔnna ala k'o don jira an na kunun ko fana ko mali ye sebaaya sɔrɔ ko kura tuguni kosɛbɛ mali ye sebaaya sɔrɔ tare tare don sabula an ka eh, dolanci jɛkulu fila de tun bɛ ka dolan ci ɲɔgɔn fɛ eh, mun bɛ wele sa ko eh, tournoi ufoa ni o bɛ ka tali kɛ denmisɛnnin minnu si ma tɛmɛ san mugan kan olu bɛ moritani jamana kan u bɛ jɛkulu dolanciw la eh, kunu kun y'u ka bɔko filanan ye u ka bɔko fɔlɔ u ye sebaaya sɔrɔ saba ani kanakolo seralion kan kunun u ka bɔko filanan u ni gine bisawo olu de kun kɔdalen bɛ eh, ɲɔgɔn na u ye sebaya sɔrɔ fila ani eh, kanakolo o bɛ kɛ sababu ye kuru wɔɔrɔ bɛ u bolo u ka farankan o ye duuru ye u ni ko labɛnbaa yɛrɛ sa olu bɛ jɛkulu kelen na ni o ye groupe a ye moritani ale fana ye sebaya fila sɔrɔ nka ale ka farankan o ye eh, saba ye o b'a yira k'a fɔ ko mali de bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la u ka bɔko sabanan sa i k'a dɔn o bɛna kɛ sini tɛnɛn ni ala sɔnna mali ale ni eh, Mauritanie olu de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ i k'a dɔn u fila kɔni eh, kalifiyelen don ka taa demi-finale kɛnɛ kan sa nka u ka nin dolanci a bɛna tali kɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ ɲini kan sabula ni min ye sebaaya sɔrɔ o bɛ kɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ ye wa n'a yɛrɛ kɛra filaninbin ye o da ka di Mali la sabula n y'a fɔ cogo min na Mali ka farankan o ye duuru ye Mauritanie ale ka farankan o ye saba ye o b'a jira k'a fɔ ni Mauritanie bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ nɔfɛ ale kan ka sebaaya de sɔrɔ n'o tɛ eh, Mali ale bɛ kɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ ye jɔyɔrɔ fɔlɔ o jɔyɔrɔ ka ɲi sabula o b'a to jɛkulu filanan i ni o mɔgɔ filanan i ni o de bɛ bɛn o de b'a to jɛkulu bɛ kɛlɛ kɛ kosɛbɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ ko nɔfɛ jɛkulu dolanciw kɔnɔna la o tɛmɛlen kɔ an ka maliyɛnden min tɔgɔ ye ɛl bilal ture ko a ye jɔyɔrɔ ɲuman sɔrɔ kosɛbɛ ale ye jɔyɔrɔ ɲuman sɔrɔ a yɛrɛ kun eh, sigilen tɛ ni jɔyɔrɔ min ye eh, sabula ale tun bɛ ka dulan ci faransi jɛkulu la min bɛ wele ko stade de reims a wagati kɛra eh, kɛrɛnkɛrɛnna salon wɛrɛ san tɛmɛnen kɔ sa i k'a dɔn a ye gɛlɛya caman sɔrɔ sabula eh, celudonna don nka celudonna wɛrɛ tun bɛ eh, kɛnɛ kan ye sa fɛn mun ni ale ye nizeriyaka ye ni ale ye umar sadiki ye ale tun kɛlen bɛ ka eh, el bilal sɛgɛn kosɛbɛ sabula a ka dolanci waatiw tun man ca kosɛbɛ nka i k'a dɔn k'a fɔ sannifeerew olu tile laban wɛrɛ sa i k'a dɔn espagne olu dolanci jɛkulu bɔra a nɔfɛ fɛn min wele ko almeria almeria olu ka dolancila denmisɛnnin dɔ fana bɛ yen o de y'u ka celidonna ye i k'a dɔn o taara eh, jɛkulu wɛrɛ la o hukumu kɔnɔna la sa olu ye filɛliw kɛ u ka yeta o nana nana bin el bilal kan el bilal yɛrɛ ni ala sɔnna eh, sini ntɛnɛn u bɛna a bɛna ka eh, bɔko fɔlɔ kɛ sabula almeria ale ni real valladolid olu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ u ka espagne championnat dolanju kɛnɛ kan salon yɛrɛ el bilal la a ye celu saba dɔrɔn de sɔrɔ ka don nka ɲinan an bɛ dugawu k'a ye ala ka nin yɔrɔ in kɛ a ka hɛrɛ sɔrɔda ye a ka se ka celu caman sɔrɔ ka don o ka ɲi a yɛrɛ ma a ka ɲi mali yɛrɛ fana ma ala sɔnna ala k'o dugawu bɛɛ lajɛ lajɛlen minɛ kunnafoni wɛrɛ bɛ yen nɔ ni ala kumabaw ye ayiwa famuru jirite an bɛ i fo i ka kunnafoni diko ɲuman na farikolo ɲɛnajɛ ta fanfɛla la o de fana bɛ dansigi kɛ bi don kibaru la an filɛbagaw an sera ka kunnafoni minnu sɔrɔ ka bɛn ni bi kari ye k'olu lase aw ma o de tun ye nin ye aw minnu ma se ka bɛn ni kunnafoniw ye a ma tiɲɛ aw b'a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ORTM ka page sanfɛ walima sini sɔgɔma nɛgɛ ɲɛ wolonwula waati a b'a bɛɛ lajɛlen dakɛɲɛnen sɔrɔ ORTM sanfɛla la ni sɔgɔma nɛgɛ ɲɛ wolonwula tɛmɛna nansarakan journal kɔfɛ an b'a fɔ aw ye k'aw ni ce aw ka kulomajɔ ni a ka filɛli la a k'an bɛn waati wɛrɛ n'ala ka jɛ ye